anthu ati munakhazikitsa chipani cha ndale ineyo eh. ndakhazikitsa kuti sindinakhazikitse munakhazikitsa panopo nsalu munadinda Mm, za, za chipani mm. ndizoona pamenezo poti anthu amalankhula zinthu zimene aona ndikuganizira mm. ma t-shirt ndili nawo okay ma caps ndili nawo nsalu ndili nazo zambiri uh-huh. koma pa nsalu padindidwa chani padindidwa odya zace alibe mulandu zipewanso odya zace alibe mulandu ma t-shirt odya zace alibe mulandu Ndiye chani chimenecho? That's a development philosophy. Odya zace alibe mulandu. Alibe mulandu. Amene akuononga ambi, a boma ambiriwatu sadya zaotu ayi. Sadya zao akuba uyunze chwa muona yotu waba ukandiululanso ndikuulula. Mhm. Mm Komanso mmene aba corruption muja ali ndi milandu. Amalawi ambiri tili ndi ulesi sopano. Mhm. Mm Tikuona anthu ambiri akumapempha. Philosophy imeneyo kunena kuti we want a Malawi. where the youth and aliyense azigwira ntchito osamangotenga zinthu a ah, ngongole mhm. tengani ngongole anyamata tikupasani ngongole ngongole mhm. amaitanira ngongole munaimva ngongole ikuitaniridwa ngongole bwerani bwerani chakhaza tikupasani ngongole mesa kumakhala kuwadziwitsa anthu pali mwayi pali mwayi ngongole ngongole yoitaniridwa ndi yoopsya bwera ndikupaseni ngongole Mhm. inu simunandipemphe ndikupatseni ngongole kuti a- a- iwo chawaganizitsa kuti ine andipatse ngongole ndifuna muzipanga ndija. business i'm telling you ndifuna ndikupase ngongole ndifuna muzipanga business that's not good inuyo muli ndi brain we should build your capacity kuti inuyo malata muzigula inu muzikapasa agogo anu osati ndigule ine malata iyayi muzidya zanu that you can make an independent uh, a, a decision Mhm. so ine ndikukana zoti anthu azipasidwa zinthu kumalandira zinthu ndiye odya zace alibe mulandu iyi mukuti filosofe filosofe filosofe Eh. ndiye mmene chimayambira chipanicho chandalemo ngati chimayambira chipani mwa ndale chimayamba choncho ine sindingakususeni koma ndikukamba za lero masomphenya anu ndi otani odya zache ama, amatani amataniyo zikathera pati zimenezizi 5 or 10 years from now Ah, kumene tikathereko tikaona komweko nde ku nde kundaleko kumeneko nanga si mwatiuza ndinu ndikususeni ngati nde pa, pa, pa, pa nsalu pamenepo mumayikapo nkhope ya munthu kapena ndi ndi philosophy yake. Muzaiona nsaluyo. Pali nkhope. Ndikuti muzaiona. Ah. Eh, nsaluyo ilipo. Mukanandiuzatu. Kunena kuti mubweretsa nsaluyo. Bweretsa ya odya zache. Eh, odya zache alibe mulandu. Ndiponso nsalu imeneyo azimayi avala nsanje ku Karonga. Eee ma t-shirt nso chimozimozi, ma caps chimozimozi. Ndam- Avala, odya zache alibe mulandu, si chipani iyayi. ndalama zimene zikuchokera kuti Ndagwira ntchito kwa ADRA zaka zokwana zingati, 20 chakuti. Eh. uh, ndi I've been the highest paid person mwa ADRA mo Ehe. because ndali manager programs director deputy country director mm. and admin, acting country director mm. komanso ndayenda maiko osiyanasiyana ndi anzanga ndiponso ndimanena kuti akabwera aja amati ndalama azitenga kuti mm. nditakuwapangira print all bank kuti atena ku bank yakuti akuti mukafufuze chifukwa chimene ndifufuze pena choti why would someone invest mm. in a philosophy like that Well, I can mm. invest in that philosophy because I strongly believe that that's the only way Malawi can be transformed. ayi mukanena ndifunsa ndikuyankheni iye ayi ndikukutsutsa ndikukutsutsa zimene mukunenazo okay nsaluyo ipanga ipanga transform bwanji nde si ndi izi zikukanikazo zoti ma handout ma chanichani its the same no it's, it's not inu mukapita ku sukulu ndikakupasani buku mm. kuti muwerenge ndi nsalu zasiyana kodi nsaluyo pali message mumafuna ndidinde mabuku ndiwapatse anthu message yanga ndadinda pa nsalu ena adinda pa buku ndiye mumafuna ine nsalu message yanga ndidinde pa buku anthu akumudzi ndiwapatse buku kuti odya zache alibe mulandu awerenga Osango- azivala odya zache alibe mulandu aziwerenga chifukwa sizingakwanire aliyense koma mukampatsa buku likhala mnyumba akavala nsalu aziyendayenda ndiye kubwera 2019 iri kutsogoloko mm. ndiye o- odya zache alibe mlandu ndi 2019 mu- mu- mukuziona bwanji inuyo chimene mufuna kuchionacho pempherani kuti muchione chimene mufuna kuchionacho pa 2019 pempherani kuti muchione